holy water anyị zụrụ nụ n'aka gị na ị sị ọ 250,000 ga-agwọ Em, yes maka my grandmother nwere breast cancer na ị gwara m sị na ọ ṅụọhala mmiri na ọ gaghị aṅụchara ya aṅụcha ya before ya na-aṅụrula ya half na the breast cancer na ọ ga-ala pastọ mba anyị gara lee anyị gara anyị gara nụ ị ma na my grandmother wụ onye pu ụzọ gaa bịa dịchanụ happy sị na the thing na-ala ala according to ihe i kwuru so anyị aga n'ụlọ ọgwụ ee eh, ndị ụlọ ọgwụ asịkwanụ na ihe ka nọ ebe ọ ka nọ ebe na ọ wụhụ wa na dose nke e nyere ọ gaghị ezu na the breast cancer na ọ demonic attack pastọ ihe i kwugekwa na ihe ndị dọkịta kwugekwa dịkwa iche o but ị ma na amanụ m i pu ụzọ kwuo na ọ ṅụnụ nke a nụ na this holy water na o shi from Jerusalem na ọ nọ na nsọ ya ṅụọ the holy water my grandmother na-ahụkwanụ nsọ ya ọ wụ agadi nwaanyị ka ọ na ọ baala na menopause kemgbe ụwa na elekwana ihe gbasara ya wutu nsọ na enwe onye metụ enwe onye ọzọ metụrụ mmiri a aka naanị ya na-aṅụ ọ mụ a- ugbu a m- ọgwụ arụ- mmiri arụghị ọrụ ọ ihe m jizi werezi asị ka m kpọọ gị ị ghọtara na a ga-emere ya special prayer but pastọ cheki ị ma cheki ya na o- ihe eruole ọkwa chineke zọgakwa nwaanyị ahụ chekenụ nke m kwuru enwe anyị azụọla mmiri kemgbe zụọ mmiri nke abụọ zụọ anointing oil zụọ ihe niile nwaanyị a ka ọ na-agụ ọkwa gị nwa megekwa ihe hmm? ka anyị kwuwe eziokwu pastọ mmiri akị ma na ihe a enweghị ike iji arụ gị ọrụ akị ma akị ma na ọ gaghị ka ịrụ ga mma ukwu m ihe ihe nkwe na-ekwugo n'otu a na ọ wụ na iwe ewele but e nwere ihe ị ga-eme n'iwe ewe m in fact oge m kpọburu mba lee a ma agara gị ije ya na i chekwa na ihe a wụ egwuregwu because ọ ndụ ọ wụ ndụ mma ukwu m na ndụ ndị mmadụ ka i ji egwu egwuregwu na chọọchị gị ebe a gị ndị niile na-eji ha ahụ ma ndị ara nọ nga ihe wụchara chain elesi ga-ekepụ ha na chain ị ma na jizọs kraịst bịara ka ọ liberate ndị mmadụ gị nwa abịa na-etiga ndị mmadụ na captivity ị ma na enweghị power ọ wụla i ji kama ị sịrị ga-ahapụ ndị mmadụ ka ha gaa ụlọ ọgwụ gị na-eri ha loka ị nara ndị mmadụ ego gị nye ha mmiri sị ha gaa ṅụọ na ọ ga-arịa ha ala ọrịa agwụ otu a ka i si bịakwa na my house sị na m zụta nnama na anyị ga-eme Passover gị were ọbara nnama dee na e, e, were ọbara ya ji mere anyị sign of the cross na door were anụ gaa taa buru ọbara wụkasịa ya na compound mana ndị oshi bịakwara nga ahụ even sef kidnappers kidnapụkwara mmakwukwu eleni nwaanyị ọtaba ahụ n'aka kemgbe o bidoro gawa chọọchị ga eh? ya dị nọ ihe anụ nama m zụtara i nyetụrụ anyị na ya ata ị ghọta ma mgbe ndị oshi banye ha anụ ha ata ka ị just were nnọọ ọbara anụ wụọrọ anyị na compound ma buru da anụ lawa gaa taa ya naanị gị gị na ezinụlọ gị ihe ị na-eme ọ dị mma na na miracle ị shị na o shi mmakwukwu m n'aka na mmehie ndị o mere ma ọ nọ n'agbọghọbịa ọ mmakwukwu gị onye mere mmehie ma ọ nọ n'agbọghọbịa isi gbawakwa gị nga ahụ ịkpakwa ahụ ma anyị abịa na chọọchị gị nga ahụ gị nara anyị ego ma buru buru ihe enyi ya ihe niile ndị nyekwerere na ya elekwa ihe a ga-akpọ ihe ka lee m agwa gị ee ama just chọọchị gị ahụ na ị ga-ahụ ma ị ga-ahụ ndị akpụ obi m bịa bịa m ji abịa abịado na chọọchị gị na ka ebe akụkasha everybody like at least ma m ga-akpọcha ndị polisi maka ikele ndị mmadụ ọ bụ iji ndị mmadụ n'ọrụ ị wụ onye wayo enweghị ezigbo pastọ ị wụ ị wụ fake ọ na fake iji ọta aka ọtọla fon